ndị Igbo ekenekwa m unu vidio a nwa m na-eme ugbu a bụ ihe gbasara ndị Igbo so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị olu ndị Igbo ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu a ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị enwere ihe ndị ọzọ ma m amarụ enwere mkpebi enwere m amarụ ikpe a ekpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu ele ebe eji ya aga ele ihe a chọrọ n'ime ya ele mkpebite enwe ele ihe ebu n'obi eji ekpege ikpe a ke ha ga-eme achieve ke ha ga-enweta n'ikpe a ekpege na Abuja mụnwa asọpọtụ n'ikpe ekpege na Abuja na 2005 oge Obasanjo enwere similar situation onye izizi emere arrest bụ Asari Dokubo ngwa onye abụọ emere arrest ebe m na-agba bọọlụ emechaa ma arrest Frederick Fasehun mechaa ma arrest eh, Gani Adams buru anyị ncha buga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ ahapụcha ndị ọzọ ahụ jide m m nọọ extra one year and half before ahapụrụ m mana ekpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time mana taa asị sị na ọ terrorism fine terrorism ihe mege na naijiria taa ọ sọ Nnamdi Kanu mege ya ị sị na terrorism ihe niile egbuge n'ugwu awụsa from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it the entire north central enweghị ka dị sef ọkwa terọrist mege ya gbugo onye ọbụla ma ndị uwe ojii ma ndị amị ma onye ihu ma onye azụ ọkwa egudege ndị a over 10 years now mmadụ ole n'ime ha ka ekpege ikpe na kọtụ naijiria taa ndị igbo ọ wụ unu ka m jụga ihe ndị a mmadụ ole na ime ndị a ka ekpega ikpe taa nke onye Yoruba Sunday bụ nke ahụ na-eji m egbe ma anụ n'ọnụ ihu ọ na-eso ya na-agba ndị mmadụ ahapụ ya ele ebe ekpega ikpe taa ọwụzi onye kwugo okwu na redio bụzi onye a na-akpọ ikpe terrorism kedu ebe ndị ọzọ nọ ọ ihe m na-achọ asịghị m na ekpere ikpe terrorism fine kpewe ya ikpe kedụkwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị anyị ncha anyị anọ mkpọrọ ahụ ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense the same time

ụdara sị ọ wụ sọ ya nwa na-amụta nwa a na-apịwa ọnụ anara ofu onye oru azụ anara ndị oru niile azụ ndị Igbo lee ihe mega unu ụdị ihe a onye ọbụla mechie ọnụ kpapụ enweghị onye na-ekwuzi okwu ndị kwanụ bulitere case a a na-ekpe senior advocates of Nigeria ha niile ọkwa ndị Igbo senior advocates fine ka anyị kụọrọ unu aka unu na-agbalịkwa o senior advocates a unu agbalịana all these exhibits niile a etenderga emega accept na court all these exhibits niile a emega admit unu nọ nga ahụ exhibits ọkwado ya ka a ga-eji enye judgment ka mgbe judge ga-eji ide judgment ya ya ga ebe ọzọ gaa were ihe ndị o ji ede ya ele ebumnobi unu ele ihe unu chere ka ọ wụ ka anyị kpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya ele ndị butere atụmatụ ikpe ikpe ikpeazụ a aghọtara m m na-eche ma enwere otu unu siri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ na-enweghị onye manụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọ ka achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka a sị na ikpe mara ya ikpe mazie ya anyị bido ka anyị bidozie yọwa ayịyọ ayịyọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga-anụrụ anyị hapụzie ya mgbe ahụ mgbe ekpe a sị ikpe amagwo ya ayọsịa ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ihe ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ ịsị na mba agaghị ekpe nwanne anyị ikpe ọwụ na asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi nta e nwere mgbe e gidere onye isi Boko Haram chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na uh, government lodge uh, Borno State na Abuja gọvanọ ga zuru ya mgbe ahụ kwa wụ vice president taa ele ihe wụ ihe mmekọ ha na ndị Igbo onye ọwụna akpọchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdị Kanụ mere na Naịjirịa taa na-enwebụ onye mere ya mbụ na-enwekwa ndị ndị na-egbusiga ndị mmadụ ọ wụ terrorism ka ọ bụ elekwadebe ha na na-ekpekwa ha ikpe agbata m nọ na m nọrọ ma na-ajụ onwe m sị enwetara ebe ihe ndị a enwe ebe ihe ha enwe ihe ha hụ ka ma na- nna na-ahụ onye ọ bụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido awụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe a nụnwa ka m nọ about eight years ago na-asị na mmiri a na-ezo na ọ na-akwado izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-ama nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya wụ ilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi si m kwuru okwu a si na ihe niile a na-ekwu n'ala Igbo na ana-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị a sị agwọ nọ n'akịrịka agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu nọ na anọ mụnwa nọ na South East for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebiha n'ala Igbo pụta sị na agwọ nọ n'akịrịka na-cause ọgba aghara ugbu a ọ bụziele problem Nnamdị Kanụ sọ Nnamdị Kanụ a na-try godu Nnamdị Kanụ ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso a ga-eso na-try ha aka ha nọ na ihe a ndị niile na-atụkọ ego a na World Igbo Congress a dị suppose ị try ha why o ji wụrụ naanị Nnamdị Kanụ onye ọwụna emechi ọnụ enweghị onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe kedu ihe ọjọọ o mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo a dị suppose suppose ikpe ikpe taa to be very honest ka m kwukwa eziokwu ndị me I feel na ekpegide ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ um, Ejiofor onye na-azado Barrister Ejiofor na Aloy Ejimakor

judge na-ede judgment ya sị how many senior advocates of Nigeria kpere ikpe ka m hapụzie exhibits a ka ọrụ inwe ya ka m ga-eji ede judgment ọ gịnị ka mere ha gịnị ka afọtọghị anyị ha aghọta m ihe ebe unu ga-aga o ihe m ji ekwu ka m ka m kwukwe ya o rukwe a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu meghe ọ wụ ekpecha federal government ayọgide kamgbe echi eke ha ntị the judge na onwe ya ama even without evidence without exhibits ndị a na government chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshoko na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu otherwise ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka si kpọta nwanne anyị ka egbuo anyị ga-eso na-support ya because ihe m hụrụ unu meghe bụ unu support ga ya ọ a convict ya ugbu a anyị bịa gaa ịsị ngwa biko hapụ ya a ga-ahapụzikwara ya because the moment a convict ha na a sị na ikpe amana onye a okwu echenjikwana ihe e bu n'uche awụzikwa otu ọ dị anything can happen ị maghị ụdị conviction a ga-ebu abịa a sị m ekwukwe ke m because amaghị m ma e nwere meeting unu na ha nwere na Abuja assurances ha nyere unu eji ekpega ikpe ikpeazụ a ọ wụghị otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political political solution ọ bụghị ihe a na-ekpe na court i kpewe ya na court ihe ị ga-eje ịhụ ebe ahụ ị gaghị a-like ya ọ gaghị e-favour gị ihe niile a na-eme taa ọ gakwa e-favour anyị ọ gakwa e-favour ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a o rukwe mgbe ọ ga-eru a m asị agwakwara m unu agwa amakwa ebe ndị anyị hapụrụ uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị suppose were nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpe gị ikpe ikpe ekpe gị aka Uwazuruike anọkwa n'ime ya asị m ka m kwukwe ke m taa ka anụkwa olu m ọ bụsakwanụ ndewonu